ekelekwa m unu n'ụbọchị nke tata ndị obi abịama ana m ekele ụbọchị tata bụ afọ ka afọ tata mara anyị mma o nwere ọtụtụ ndị na-abụ ha kpọọ mụ n'akara ekwentị m maka obi abịama ụfọdụ adị ama akpọta obi abịama ụfọdụ adị ama edetekwa ya ma ha deere m ya na meseji ụfọdụ adị ama ihe ọ pụtara mana asị m ka m kọwaara anyị ya tata ihe obi abịama pụtara chukwu nna kere eluigwe na ụwa bụ chukwu okike abịama chukwu okike abịama ọ nyanwa bụ chi ukwu anyị nwa bụ ndị igbo ma O wee bụrụ nyanwa ka anyị nọ n'obi ya. Ihe Obi Abịama pụtara bụ obi Chukwu. Obi Chukwu, obi Chukwu okike Abịama. Ka anyị ghara ịna-afụta ya dịka a ga-asị na anyị aghọtaghọkwa n'ihe a na-ekwu ebe a. Unu maara na otu ihe niile si wee dị na nwoke ọbụla tozuru etozu n'omenala n'ala Igbo na-enwe obi chukwu okike echizugo wee nwee obi ọ n'ime obi ya ka anyị nọ ọ ya ka m ji na-ekele ndị ọbụla bụ ndị batara n'ime obi a sị ka ihe ọma mezuoro ha ka ihe ọbụla bụ ihe ọma ha bu n'obi mezuo n'ime ndụ ha ndị obi abịama ndewonụ nke onye chikwara nya zerụkwa ọ mụnwa bụ lọlọ achara ugo na-ekwu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ wee sị ka anyị kwuo okwu maka na ọ bụrụ eziokwu na anyị mere nkụzi anyị n'ụbọchị gara aga nke bụ ụbọchị satọde anyị na-eji enwe nnọkọ wee na-eme nkụzi dị iche iche ee ama m na onye ọbụla ga na-atụ anya ka ọ fụ ihe anyị metere n'ụbọchị gara aga mana E nwere ihe m chọrọ ịyọ. Nweenụ ndidi, anyị ga-ewepụtasị na ihe ndị anyị mere na Satọdee gagasịrị aga ma ndị ọzọ ga. Mana o nwere ofu ihe m fụrụ bịara dị ka ọ na-agbagwoju ndị mmadụ anya n'ime obi. O wee bụrụ na ee abalị nke ọzọ gara aga anụrụ m ka mmadụ jụrụ ajụjụ maka ikenga a saa ya sachaa ya o rukwe n'abalị gakwara aga bụ ụnyaa mmadụ ebidokwa ajụjụ ahụ ọzọ ọ dị m ka ọ bụ na ndị mmadụ adịchaghị satisfied na ihe ahụ a na-asa ha gbasara ikenga m wee sị ngwa na nsogbu adịrọ ka anyị bakene okwu ikenga a n'ime ọfụma wee tụrie ya ọfụma biko okwu m na-agwa anyị bụ ọnya ka obi ji wee bụrụ obi obi bụ ebe a na-anọ ewepụta ihe ndị zoro ezo Ihe gbasara ozi ọbụna a na-ewebata na obi abịama bụ ozi bụ mkpughe nke ndị bekee kpọrọ revelation. Ọ mkpughe ka ha ncha niile bịara na ya. Ozi ọbụna a na-ekpugheghọ adị ewebata ya n'ime obi abịama. Ị chọkwaa n'ịkọ ya, ị ga-akọ ya na nekwe ka m si wee mata maọbụ nekwe ka m si wee ghọta. Mana nke enu bịara dị ka mkpughe, anyị egosi ya na ọ bụ mkpughe, nee ka e si wee kpughee ya, nee ka e si wee kọwaa ife dị otu a. Ọnyanwa ka m ji sị, ka anyị kwutu okwu n'ihe gbasakenere ikenga a na-ekwu okwu ya, ka anyị wee mata ihe bụ ikenga. Ikenga buru ibu baa ụba. Ọ bụrọ ihe ọ dị m ka a ga-akọchanwu tata mana ebe ọbụna anyị kọdebe, unu aghọta ya otu ahụ mgbe ọzọkwa anyị ebidokwa n'ebe anyị kwụsịrị wee kwutọpụ ife gbasara Ikenga. Unu ma na na ana m eti egwu. Mụnwa bụ Lọlọ Achalaugo na-eti egwu. Enwere m egwu nke m kpọrọ egwu Ikenga. Egwu Ikenga ka m na-eti mana yanwa bụ egwu bụ cultural dance, ya bụ egwu ọdịnala. Ana m eti, a na-akpọ m egwu n'ebe dị iche iche, na-eje ya na-abata. Onye ọbụna nụrụ ya bụ egwu ga-ama n'eziokwu na ọ bụ egwu Ikenga ka a na-eti. Gịnị ka m na-achọ ịkọwa? Ikenga bụ mmụọ buru ibu nke ukwuu. Ọnya ka m ji sị unu na e nwere ike agaghị akọwacha ihe gbasara Ikenga taa mana ebe anyị jedebere. Ikenga bụ nnukwu mmụọ buru ibu mana na ị bịagodo ibidogodo kwuba okwu Ikenga, Ikenga bụ mmụọ mpi naabọ. Ikenga bụkwazi mmụọ iru naabọ. o nwee ka ọ dị kedụkwa nke bụ na ọ bụ mmụọ iru abụa ọ ya bụ na ọ bụrọ na ezi mmụọ ọnụ mba ọ ezi mmụọ ka ọ bụ mana ihe o ji wee bụrụ mmụọ iru naabọ bụ na ị fụrọ na ndị ụka sị na baịbụl ha na-ebu bụ mma agha iru abụa otu a ka ọ dị n'ebe ikenga nọ ikenga bụ mma agha iru abụa Gị nwa na onwe gị ji ikenga ga na-eze onwe gị. Onye i ji ikenga ejekwu ga na-ezekwu onwe ya. Ọzọ, ihe m ji wee gwa unu na ikenga bụ mmụọ buru ibu nke bụ na ị bịa gbaghie ikenga, i wepụtesibe ihe dị n'ime ikenga. Nke bụ eziokwu eziokwu bụ na tupu ị tụrichaa ya, ị ga-aghọta ihe anyị na-akọwa. Ikenga bụkwazị mkpara Chukwu Okike. Mkpara Chukwu Okike ji aga ije. Ụfọdụ kpọrọ ya mkpọ, ụfọdụ kpọrọ ya mkpa, ụfọdụ kpọkwara ya mkpanaka. Ị bịa sụzie ya n'oyibo, ọ bụrụ nke ndị bekee kpọrọ staff. Staff Nwoke ọbụla n'ala Igbo nwoke ọbụla n'ala Igbo jegidegoro n'ala Igbo wee gbanite na etiti nna nke bụ na onye fụ ya ọ kpọọ ya nna anyị ahụ na-esi ya ike ụkwụ ya na-esi ike n'ala aka ya na-esi ike ọ dị ama ahụ jijiji ọ na-eje ọrụ ugbo mana bido mgbe ahụ ọ na-enwe mkpanaka ya bụ staff ọ na-enwe mkpanaka ya bụ staff mkpanaka ya nwa ọ na-enwekwezi akpa nke ha na-anya ya mere ife ụmụaka anyị tata bụrụ ụmụ agbọghọ bụrụ ụmụ okorobịa onye ọbụla nke ọbụla ị fụrụ ọ na-enwerịrị nwa akpa ọ na-anya ọ nyaghị ya n'akụkụ ọ kwọrọ ya n'azụ onye ọbụla na-anyakarị akpa maka na akpa dị adị n'ala Igbo akpa a bụ akpa ndị nna nna anyị ha na-anya mgbe anwa e ji wee mara ụmụafọ Igbo ihe na-adị n'ime ya bụ akpa bụ ọfọ ọfọ ahụ ọ bụ gịnị ọfọ bụkwa ikenga mkpanaka ahụ a na-eji ọ bụ gịnị mkpanaka ahụ bụkwa ikenga ọ bụrụ na nna anyị ha lọta ebe ha jere chọọ ịba n'ime ụlọ ha ga-ewere mkpa ha gbadebe ya otu a n'ahụ aja n'ihu ụlọ wee banyezie n'ime ụlọ adịghị eji mkpa ahụ aba n'ime ụlọ o nwekwa ihe ọbụla mere ọ na-esi n'ime ụlọ na-akpọpụta ozugbo ozugbo na ọ chọrọ ịpụ apụ o tinye aka bere mkpọ ya n'ebe o debere ya na-aga aga mana ị nee ya anya ọ bụrụ ụfọdụ na-eweta mkpa ahụ jide ya n'aka na-agara onwe ha ụfọdụ just echichi echichi yie akwa like this A na-asụ ya n'ana na-aga ọ bụrụ nọ mkpa ahụ bụ ihe ji ya o jighọ mkpọ n'ọnụ na ọ kago nka kama na ihe o ji mkpọ bụ nọ ọdịnala ya ikenga ya ikenga m ji wee gwa unu na o buru ibu nke ukwuu bụ ikenga dịka unu afụrụ na a bịa kịta n'im- ị bịa n'ime ụlọ ụka ọ bụrụ na ụka a kpọọ ya roman katọlik roman katọlik nwere ọtụtụ activities dị n'ime ya o nwere ọtụtụ activities dị ya n'ime mana ihe jikọtara ya ọnụ bụ gịnị afa ahụ a kpọrọ ya roman katọlik otu a ka ikenga dị ikenga bụ nyanwa bụ afa jikọtara ihe a ọnụ just ebe ị kpọkọrọ ị kpọọ ya ikenga mana ị bịazie n'ime ikenga ị nweta ọtụtụ ihe dịzi n'ime ikenga maka na ikenga bụ mmụọ n'ime mmụọ ahụzi nyanwa bụ mmụọ na-afụzi maka ọrụ ndị ọzọ dị iche iche bụ mba ikenga ikenga wee bụrụ mmụọ mmụọ na-afụ maka nka na ụzụ mmụọ nka na ụzụ Mmụọ nka na ụzụ a na-agwa gị ife a ikenga na onwe ya bụ onye a na-ekwu okwu ya nwoke ọbụla nwere ikenga nwaanyị ọbụla nwere ikenga yes unu ewela iwe na a bịara kwube na nwaanyị nwere ikenga mana nwaanyị nwere ikenga maka na ikenga bụ ihe dị adị chukwu nna wee mee ya ọ dịrị kama na ọ na o nwerọzi mgbe ikenga nwaanyị ga-adị ka ikenga nwoke mmụọ niile ọbụla chukwu okike abịama kere nwere ikenga maka na mmiri nwekwa ikenga ya ọ nya ka m ji sị unu na mbọsị a ga-akọwa ihe a bụ ikenga hmm. na ọ nnukwu ihe ka ọ bụ ọ bụrọ ihe a ga-akọwacha na ofu ugboro ma ọ bụ ugboro naabọ ejie mmadụ asị gị ikenga mmiri m ikenga nne m ikenga nna m ikenga chi m ikenga dị adị ikenga bụ agụ dịka m gwara unu na ọ bụ mmụọ nka na ụzụ e nwere ndị ga-asị kedụkwa ihe bụ nka na ụzụ nka na ụzụ bụ ya bụ nke ndị bekee kpọrọ sayensị and teknọlọji teknọlọji a na-ekwu okwu ya gị nwa na onwe gị bụ mmadụ ga-asị kedụkwa ka mmụọ ikenga sikwa wee bụrụkwa teknọlọji Yes, ihe kpatara ya bụ e nwere ọtụtụ ihe nke anyị na-amarọ. Ọtụtụ ihe ahụ anyị na-amarọ bụ igwe okwu ya bụ telefon mụ na gị naabọ ji n'aka n'ụbọsị taata nke anyị bịara na-edebebu na palọ be anyị anyị mee ya otu ọ gbaa kịrịrị anyị mee ya otu ọ gbaa kịrịrị anyị debe ya na ntị wee kpọọ anyị amarọzi na ọ ikenga bụ ihe na-afụ maka ya o wee bịa megide megide bata na handset ọ bụrụzie fonu today onye a gwara na 50 years ago na ị ga-anọrọ n'obodo a jide ihe n'aka ya bụ ihe i ji n'aka fon a mụ na gị ji n'aka o nweghị waya si ebe a connect ya ya wee pụọ n'iro na ọ ebe ọbụla ị na-eje ọ dị n'ime akpa gị ọ dị n'ihe niile i jide ya n'aka gị na onye nọ n'ebe ọzọ onye nọ n'obodo oyibo onye nọ n'obodo ọzọ unu a na-akpa nkata ị chọọ ka gị na ya na-ekwu ya iru na iru na na-ekwu ya iru na iru ị chọọ ka ị na-afụ ọnụ ya mgbe ọ na-ekwu ya bụ okwu ị na-afụ ọnụ ya na-ekwu dị okwu ị ga-ekwete ị gaghị ekwete mana ọ ikenga bụ mmụọ dị in charge of ihe ndị ahụ niile njin ihe ọbụla niile bụ njin as far as njin dị concerned ihe ọbụla bụ njin ma emerio njin ụgbọelu ma ọ bụ njin ụgbọala ma ọ bụ njin ụgbọ mmiri njin ọbụla bụ njin njin na-asụ asụ njin na-akwọ ọka ihe ọbụla a kpọrọ njin ọ kwa ikenga bụ ihe nwe ya ndị ji ezigbo foonu jeenụ jee google ọrọ m ikenga engine.com ebupụtasibere gị njin dị iche iche ị chọọ ya na ikenga engine.com ị fụrụ ya i jee na www.ikenga.com jee na ị ga-afụ ya ihe m na-agwa gị kedu ihe kpatara ndị ọcha ji wee were ikenga wee na-arụ ihe niile dị iche iche i rukwa ebe ahụ ikenga ka e dekwa ya ikenga ahụ e dere ya ọ kwa spelling ikenga nke anyị anyị nwa bụ ndị igbo otu anyị si akpọ ya ha akpọgharịkwaghị ya afa mana n'ezie na ọ ndị ọcha bụ ndị mazi value ikenga nke ha bịara n'ala mụ na gị naabọ bịa buru ha sị anyị hapụ ikpere arụsị anyị hapụ ihe dị n'arụsị na arụsị bụ fetish mana ọ ha bịara n'obodo anyị bịa buru ikenga anyị wee laa be ha wee na-emeziri ikenga ihe na-enye ikenga ihe maka na ikenga bụ nke anyị hapụrụ bọmpụọ ya tụrapụ ya ọ dị erizi nri o nwerọzi ihe ọ na-eri ndị ọcha wee kpọrọ ya wee naa be fa jezie jee ruru ya dozie ya dozieri ya ọnọdụ dozieri ihe niile na-enye ihe niile ọ na-eri na-enyefe ya n'oke o wee na-arụfere ha ọrụ oke ha wee jere nnọọ bịarute na be anyị sị anyị na anyị negodu ihe anyị na-eme gịnị ka anyị na-akpọ ihe a anyị sị ha na afa ya bụ ikenga ha sị ikenga a sị ha yes na ọ ikenga gịnị ka unu na-emekwenụ ihe a ọ na-abụ ikenga ka unu na-eme otu a ihe a adịrọ mma ọ na-eme unu nke ọ na-eme unu nke ọzọ unu mebisienụ ife a na ọ dịrọ mma burunụ ihe a tụfuo ọ ihe nna nna anyị ha ji wee buru ikenga wee mee gịnị wee tụfuo na ndị ọcha sịrị ha wee sobezie nke ndị ọcha ndị ọcha wee nee ikenga wee buru ka anyị mebie ya ka anyị mebiere unu ihe a na ihe a na-emebiri unu ihe ha buru ikenga naa be ha ikenga wee na-arụ ụgbọelu na ụgbọala ikenga wee na-arụ kọmputa dị iche iche ọ mmụọ nka na ụzụ ndị be anyị na mbụ mbụ ndị be anyị ihe eji mara ndị be anyị bụ ịkpụ ụzụ ihe eji mara ndị be anyị bụ ịkwa nka ọ bụrụ ndị nke na-arụ debere ahụ na ha na-arụ kapịnta na mgbe anwa ha kpụchachara gị osisi mbụ door eji emechi ụzọ ebe a bịa fụrụ ihe ha na-akaavụ ya ha kaavụchaa ya dechaa ya sechaa ya akpụchaa ya otu a ọ maa mma ndị na-akpụ ihe ọkpụkpụ ọkwa ofu ihe ahụ ndị nke na-eme nke iron ndị na-akpụ ụzụ ndị na-akpụ ụzụ ndị a na-akpụ ụzụ na-akpụpụtasị mma dị iche iche na-akpụpụtasị ma unu amago n'ife eji ngwa agha niine na-akpụpụtasị ya ọ ụzụ nka na ụzụ ụzụ ka eji akpụ ya ihe niile a bụcha ihe ikenga na-afụ maka ya ikenga bụ nnukwu mmụọ ikenga bụkwa mmụọ dịka m si wee gwa unu na ikenga bụ mmụọ ogu na ọfọ ọkwa na ogu na ọfọ ahụ kpatara o ji bụrụ na arụsị niile nọ n'ala igbo nwere ikenga m gwara unu mmụọ niile ọbụla nwere ikenga ọ nya nwa ka o ji bụrụ na i je tụọ mmadụ na arụsị ikenga abụrọ mmụọ na-eri aka azụ ikenga bụ mmụọ ikpe nkwụmọtọ ya bụ justice ikenga na-ekpe ikpe ziri ezi ọ dị eri aka azụ ya kpatara i jeje tụọ mmadụ na arụsị arụsị ahụ ị tụrụ onye anwa ikenga arụsị ahụ mgbe niile ị na-ekwu okwu na-akọ ka o si dịrị gị na onye a na ka o si wee mee ikenga nọ na-egere mmụọ ahụ mechaa ọ sị ikenga ị nụgonu jọjikwa okwu a maka na ọ mmụọ ọkaikpe ka ọ bụ mba ikenga mmụọ ọkaikpe ikenga ewee binigodi ihe m ji sị gị na ọ bụ mmụọ ndidi bụ na ọ dị emekwa ọsịsọ were egbu mmụọ anwa bụ mmụọ ikenga ga-ebini je site n'arụsị ebe ahụ a tụrụ onye ahụ wee jegodu jee kpebe nya bụ ikpe kpebe nya bụ ikpe na mmụọ ọ na-enyocha ka ikpe a si je ọ na-enyocha ka ikpe a si je o nyochagide ya ọ bụrụ na aka onye ahụ dị ọcha o nwere ihe ọ na-eme onye ahụ mana ọ bụrụ na aka onye a adịrị ọcha lekwe ihe ikenga ga-eme mmụọ ọfọ na ogu ahụ bụ ikenga ebinie ọ ga-eje n'obodo onye ahụ a tụrụ n'arụsị o jee n'obodo ya o jee n'ikwu nne ya o jee n'ikwu nna ya o jee na mmiri ala ya o jee na arụsị dị n'ala ya o nyechaa ha ncha niile gịnị complain nekwe ihe onye dị otu a dị otu a bịara bịa mee lekwe na ewetakwara onye dị otu a n'ebe dị otu a and na ọ mụnwa bụ ikenga na-afụ maka arụsị dị otu a na ọ bụ ya ka m bịara ka m bịa sị unu biko lekwanụ ya gwakwanụ onye dị otu a gwakwanụ onye dị otu a ya mekwa ihe dị otu a maka na ihe ya ji ekwu ya bụ na ya achọghọkwa ka ya bịa mebi ya megide gwekwa unu nwa bụkwa ikenga kwa nọkwa n'ala nke a na ọ ya ka ya sị ka ya bịa gwa unu ọ dịka otu ọ na-abụ mgbe mbụ obodo na obodo o nwee obodo mejọrọ ibe ya eburu ụzọ dejere igwe obodo ahụ akwụkwọ edejere igwe obodo ahụ akwụkwọ igwe obodo akpọ onye ndị nke a igwe obodo akpọ ndị nke a biko ka ejeenu ka a kpọọ onye dị otu a abịa jụbe ya ajụjụ emebe ka e settle okwu ahụ maka ka okwu a ghara ibute ọgụ nyere ndị obodo a na ndị obodo a otu a ka arụsị ikenga si akpa agwa ọ nya kpatara o ji wee bụrụ mmụọ ọkaikpe ọfọ na ogu ya bụ justice otu ọ bụ na ikenga kịta ga-eje wee jee hazisie ihe ahụ niile ọ nya kpatara o ji bụrụ na ị tụgodu mmadụ n'arụsị taata taata ị na-ene anya ka onye a nwụọ taa nwụọ echi ọ bụ asị tupu arụsị a na-egbu onye ahụ ọ ga-ejezucha ebe niile o kwesịrị ijezu tisa ikpe ewee kpee ya na mmụọ mmụọ ikenga niile atụkọ isi ọnụ wee kpee ya bụ ikpe tupu ọ bụrụ na arụsị ga-egbu onye ahụ arụsị egbu onye ahụ ọ mmụọ ndidi ka ọ bụ ikenga nwaanyị m kwuru okwu ya unu ma na ikenga a bịa na ikenga ọkwanụ n'aka ekpe ka ikenga anwa na-adị anyị wee na-akpọ aka ekpe anyị nwa bụ ndị Igbo na-aka akpọ aka ekpe aka ikenga ị bịazie n'aka ekpe anwa ọkwanụ nwa aka anụnwa nwa aka na-eyi ebe a ya nwa bụkwa aka ikenga a na-ekwu okwu ya ọ bụrụ na ị bịa na nwaanyị ikenga nwaanyị nọ ya n'ara n'ara ahụ ọ nọ ya bụ n'ara aka ekpe nwaanyị ọbụla kpọta ụmụ nwaanyị niile kwụba ha ọtọ gbaa ha ọtọ n'ara ka ị fụ na ara aka ekpe nwaanyị niile na-aka nnukwu ọ nya nwa ikenga bụ mmụọ ọmụmụ o wee bụrụ aka ekpe bụ aka ikenga ka eji eku nwa nwaanyị ọbụla ga-abịa ikwu okwu nwaanyị ga-abịa ikwu okwu wee megide ihe dọrọ gị aka n'ara o wee bụrụ n'ara aka ekpe nwa ahụ o ji maka ya wee mee that thing ọ ga-atagide afụfụ na ndụ ya ga-amakwa ihe emegidere wee mebie ihe ahụ nwaanyị ahụ mere ma ọ bụ na nwaanyị ahụ anwụgo mana ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ ọ na-enyekwa aka o wee bụrụ na-ekwugide okwu n'ụwa Nwaanyị wee dọọ aka n'ara aka ekpe wee bee akwa arịrị ọ na-abụ nnukwu ihe mgbu maka na ebe a ka ikenga ya dị o wee bụrụ na a mụọ nwa ọ nya nwa kpata o ji bụ na mmadụ ọbụla especially ụmụafọ Igbo nwe onye ọbụla nwegbadoro ikenga because na ngwa ngwa a na-amụtu gị izizi izizi nne gị ga-ekute gị wee tụ n'ụkwụ gị wee jide gị aka aka ekpe ka ọ ga-ekunye gị and ara aka ekpe bụ ihe ị ga-ebu ụzọ wee ṅụ otu a ka ikenga gị si wee bido i wee nwee ikenga nne na ikenga nna tupu e kwube ikenga nke gị otu a ka ọ dị ọ ikenga ka nwaanyị ji ebu nwoke na nwaanyị bi ya n'afọ mụọ ya o buru ya na-aga ije na-eme ihe niile na-eme ihe niile maka na o ji ọfọ ikenga ka o ji bụ na nwoke nwere ike irigoro nwunye ya elu wee gbanye mmiri n'arụ ya ọfọ ọ mụọ nwa maka na o ji ọfọ wee gaa chukwu meri ọ dị otu ahụ maka na ikenga bụ mkpara chukwu okike mkpara chukwu okike a na-ekwu chetanụ na moses bụ nwa afọ chukwu okike maka na ọ bụ onye israel ọ bụrụ onye ijipt e wee mụọ moses n'ala ijipt mana chukwu nna edego ya rị na o nwere onye ọ ga-esi n'aka ya wee zọpụta ndị israel e wee mụọ ya o wee si otu o si wee gaa wee gaa mbọsị chukwu nna kpọrọ moses oku ihe chukwu nna nyere moses ọ ga-eji wee jee zọọ ndị nke ya bụ ikenga